iwe ewekwana unu ụmụ anụmanụ iwe ewekwana unu ụmụ anụmanụ nwoke be anyị iwe ewekwana unu o nwe ife m sị ka m jụọ unu ụmụ anụmanụ uche onye adịa njọ ọ kwa ajụjụ ka m na-ajụ iwe ewekwana unu biko kenenụ a sị m ka m jụọ unu unu bụ ndị na-eme nwa m nwaanyị nwa m nwaanyị nwa m nwaanyị nwa m nwaanyị nwa m nwaanyị nwa m nwaanyị kee ife kpata na ọ na-aga unu baa n'ime unu baa n'ime emekibere unu plan ka unu wee pụta akpọgasịba ndị mmadụ ma ndị nọ na meeting akpọba ndị meeting akpọwa ndị meeting akpọwa ndị friends ya ụmụ nwoke gasị na-eme call na-asị ee anọkwa m n'ime o nna ndị alikwa m o nna ndị alikwa m o hey nna ha agote hey nna they say they need 3000 abeg make una contribute money how I go do now call this guy call this guy make they call lawyer for me hey anọkwa inside o what of that your nwa ị nwaanyị kedu maka nwa gị nwaanyị

ị kpọwa ee okeke hei okafọ hei nwankwọ hei onye e, e, nwaolie si naanị nekwa ahụ na nekwa ahụ ndị a likwa m o nna kee ije kee ife anyị emezi now o nna ndị a tikwa m n'ime today nna ndị a kpakwara m aka o nna ndị oke ndị ekelikwa m o nna kpọgodoro m this guy kpọgodoro m this guy kedu ife wena wena nọzi na your house eme onye ịkụ pakin onye ị na-azụ nri na-efidie nri na-ata ahụfụ na-ele afịa ị na-ele ji wee kpụrụ gị wee na-azụ ya nri and i nwekwa akwụkwọ o i nwekwa akwụkwọ permit i nwelu asylum i nwelu wena wena nọkwa inside the house ị na-efidie i nwe citizen mana ndị ekelie yi ị kpọ hey okeke hey okafọ hey ha ndị asị na ee ndị a sịkwa na ọtụta hey nna sị kpọkwa lawyer achọkwa m ka a kpọpụta m akpọpụta nna ka emekwa m nka nna kezi ife na-emezi ka ijezi ka ijezi onye mgbu ka ijezi onye efulefu na n'iyi ka ijezi anụmanụ nalụ n'iyi ịnanị ikpe nwaanyị obodo wee fuo ụbụrụ gị isi ya ada arụzi ọrụ kedu ife ị na-azụzili ya nri for kedu ife ị nwere partner for kee ife ejizi enwere partner kee ife eji enwere partner for ọ kwa ile naanị ime partner ya agbaghalịa as a citizen ọ bịa sụọ asụsụ obodo pịa pịa pịa pịa pịa wena wena wena wena wena wena emekie plan ọ pụta onye obodo ka ọ bụ ọ bịa sụọrọ ndị obodo ibe ya na ndị ibu ibu ndị obodo i je kpọ hey okeke hey okafọ

kpọwara ndị meeting ka a bịa gbapụta ya kedụzi ebe ego ị na-ekpogharị na street dị ịkụrụ idesara ebe wena wena amalọ ka wena wena okuchie ya kee ife na-emezi fichakenenụ ifere n'iru unu na ọ bụrụ onye nwee partner ọ bụrụ na m na-eso na nke aka meeting unu na-eso ngwa onye nwee partner were aka ya gbagharịa kpọpụta di ya

ịkpọ onye igwe ya akụọ n'aja ekwa because ọ chọrọ ka that time ka ejidesie ya ike ka o wee nwee ike ee onwe nke ka desara edesa ka o nwee ike wee lisie that's wee chịkọlịa ụfọdụ na-abasi ya n'ime pụta ife fa niile anaa n'iyi ma ngwongwo ma akụnụba ma moto o ji atụ atụke ọ ya afụzi ya ee ifere megbukwa unu ịchọ ịgwa na ọ bụrụ na nwaanyị obodo nwaanyị be anyị ka ịkụ pakin as partner ya nwaanyị igbo is your partner e go dey inside nwaanyị igbo a ga-emekere plan ihe akpa okeke kpuo okafọ nwaanyị igbo nọ ọ ma ka o esi wee jee ọ ma ka o esi chọtala ịlọ ya pụta mana ịkụ nwaanyị were ahụ na pakin ma o nwere ife o menwu ọkwa citizen